maliyɛnw foli ni tanu an b'a kɛnɛkɛrɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma an mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ a ye ko aw ka bisimila ko bi ye sibiri min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ février kalo tile mugan ani kelen san ba fila mugan ani wɔɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ wulikajɔba sabatila mali arime bolo kɛrɛnkɛrɛn ma ka ɲɛsin jatigɛwale tigilamɔgɔw ma minnu bɛ ka nijuguyawale ta ka ɲɛsin mali jamana ma ani ka taa se an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛn ma segu marabolo kɔnɔ arime ye baaraba min kɛ ni ala sɔnna an bɛna nɛn don kungo don ɲɔgɔn na k'o walawala aw ye o waati kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ wulikajɔ caman fana sabatilen don jamanadenw fɛ ka d'a kan maa minnu bɛ yen nɔ n'o ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ye n'o ye bandi misɛnninw fana minnu b'an senkɔrɔ jamana in kɔnɔ yan k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ dankari kɛ maanifinw ka bololafɛnw na ni ala sɔnna o kunnafoni an bɛna nɛn don ɲɔgɔn cɛ dɔw minɛna solomanibugukaw fɛ yen bi an bɛna o kunnafoni di aw ma ladira kɔnɔ ninnu ye kunnafoni bakuruba an bɛna dɔ minnu don ɲɔgɔn na k'u walawala aw ye ka fara kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ni mali kɔkan a bɛɛ lajɛlen ta k'o di aw ma lajira kɔnɔ an b'a fɔ a ye k'aw ka bisimila ko nin ye a ka bamanankan kunnafoni waati selen bamanankan kunnafoni kɔnɔ i n'a fɔ n y'a lase aw ma cogo min kunnafoni bakuruba la chef d'état-major de l'armée a ko k'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ k'u ye waleyaba dɔ kɛ min ye taasibila ye ka ɲɛsin fasojama ma kɛrɛnkɛrɛn ma sanfɛ kɛlɛcɛ minnu bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Yanfoyila ale ni Buguni marabolo kɔnɔ ka bɛn ni kunu jumadon ye février kalo tile mugan san ba fila mugan ni wɔɔrɔ u ye wulikajɔ sabati ka cible ba dɔw bɛ yen nɔ n'olu ye maa dannatigɛwale jugu tigilamaaw dɔ ye minnu tun kɛlen don ka taa u dogo yɔrɔ dɔw la ka ɲini k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛni wale ta ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw ma o de hukumu kɔnɔ nin waati in na a yirana k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ u detekitelen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu maa kofɔlen kɔni ko u bɛ wo in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ jarala ale ni gurako o marabolo ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ ba kɔnɔna la o hukumu kelen kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ nin babolo fila ni ɲɔgɔn cɛ sa i ka dɔn k'a fɔ u nana ka na nin maa jugu cɛ jugu ninnu détecté yen nɔ u buntɛnna kosɛbɛ avec succès min bɛ tali kɛ u bololaminɛnw ani ka taa se u yɛrɛw ka bolimafɛnw ma u bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna an bɛ waati min na fɔ bi ka se k'u yɛrɛw bɔnɛ u ni na o hukumu kelen kɔnɔ armée ko k'a bɛ ladɔnniya kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu yɛrɛ ni tora nin ko in na a bɛ t'i jɔ maa bi duuru ni bɔyanko a ko maa bi duuru ni bɔyanko n'a kunkanfɛn maa minnu neutraliser la a bɛ taa ka taa i jɔ o la o de hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko instruction bɛ di bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ninnu ka minɛn minnu tiɲɛna o minɛn bɛɛ lajɛlen kɔni a lawulila kama de ka se ka u yɛrɛ bɔnɛ u ni na k'u ka minɛnw tiɲɛ ani ka dankari kɛ u ka fanga na ka se ka dan sigi a kan cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ chef d'état-major k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko ɲininiw bɛ sen na min bɛ tali kɛ maa dantigɛ wale tigilamaa minnu bɛ kan ka fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ k'u bɛna jatigɛ wale ta ka ɲɛsin an ka dugu an ka sigida ma ko k'a ko bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ lajɛlen jɛya k'a da ɲɛnamaya k'u bɛɛ lajɛlen kɔni k'u jɔsi ka bɔ an ka jamana faaba kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛmukan in kɔkɔrɔmadonnen don kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ ka n'a fɔ mahamudu jalo ni ale ye bolola baarakɛla ye maa minnu bɛ yen n'o ko sanuko gɛlɛya bɛ u kan ka taa se garisɛgɛko gɛlɛya ma nafolo fiin baara ka di maa minnu ye a mago bɛ nafolo teliman sanuman sɔrɔli la ee, i ka dɔn k'a fɔ syɛfin nafolo ka taa se sagafin nafolo bafin nafolo bɛ aw minnu ka hakilinaw la o hukumu kɔnɔ a bɛ se k'a lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la ni o bɛ tali kɛ bi wɔɔrɔ ni kelen bi saba ni fila tan ni fila bi duuru naani 61 32 1254 n'a ye mamudu jalo wele o la n'ala sɔnna an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ degun ni gɛlɛya minnu b'a kan an na se ka ɲɔgɔn bilasira o ko kɔnɔna na n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ erezoba dɔ kɔni kun sigilen don sen kan mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma a bɛ taa ka t'i jɔ viyɛnti kɛmɛ n'a kunkanfɛn bɔyanko min kɔni nana ka na sɛsi ka bɔ ni erezo kofɔlen maa kofɔlenw bolo kɛrɛnkɛrɛn ma solomanibugu kɔmisariya i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni wulikajɔ sabati ka fɛɛrɛ dabalo sigi sen kan i ka dɔn k'a fɔ u ka ɲininiw kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ fisikaliba dɔ taara ye ninnu maa kofɔlen bolo titibugu la fo ka na bila jelibugu la i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye maa kofɔlen maa minnu k'a fɔ k'u ka wulikajɔ sabatilen o ma u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na k'u ka baara cɛjugu kɛ o hukumu kɔnɔ a yirana k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ viyɛntiden e, kɛmɛ e, e, kɛmɛ wɔɔrɔ bɔyanko o nana ka na y'u bolo min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ oto bolimafɛn na ale ni ka taa se fisikali 2025 ani 2026 min bɛ tali kɛ o kow kɔnɔna de o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ tɛnburu min fana nana y'u bolo tɛnburu in ka ca kosɛbɛ bawo ka d'a kan tɛnburu min bɛ taa ka taa i jɔ eh, tɛnburu eh, ba kɛmɛ bɔyanko tɛnburu bɛ taa ka taa i jɔ o la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka jamana ka fɔn pibuliki ka o yɛlɛma cogo min na u yɛrɛ tɔgɔ la o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ viyɛnti o kɔni o bɛ ka bɔ u fɛ i n'a fɔ ko marabatiga o waati kelen na tɛmburu fana u bɛ k'o fana bɔ i n'a fɔ ko marabatiga o de hukumu kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u nana ka wulikajɔ sabati commissaire principal Fuseni Watara Solomanibugukaw fɛ yen nɔ ale n'a a ka cɛdenw wulila k'u jɔ ka nin sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan nka an bɛ don min na k'a fɔ bi nin maa kofɔlenw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna ka se ka u bila mandat de dépôt la ka d'a kan u bɛ ka forodi min kɔni ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ka se ka jamanadenw kɔni ka u bololafɛn kɔni ka o bɔnɛ u la o kɛra sababu ye ninnu maa kofɔlenw minɛna k'u bila bɛɛrɛ la an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an taara Etats-Unis kaw fɛ yen nɔ a yirana k'a fɔ yalima fɛɛrɛ jumɛn b'olu bolo fɛn b'a to ka se k'u ka maison blanche kɔni o contrôler n'o bɛ tali kɛ jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ la an bɛ waati min na fɔ bi o de hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ wulikajɔ ni fɛɛrɛw sabatilen n'o bolo min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ International Emergency Economy Power Act olu de ye jɛkulu ye jɛkulu min sigilen don sen kan n'o bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka ninnu ka administration ko bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛsɛgɛ cogo min na fɛn b'a to i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kan ka se ka sabati cogo min na i ka dɔn k'a fɔ Etats-Unis jamana kɔnɔ wulikajɔ ka se ka sabati kɛmɛ kɛmɛ sara la n'i y'a ta ka jateminɛ pourcentage ba de b'u bolo min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ u bɛ se ka nin maa kofɔlenw k'u ka kow kɔni sigi sen kan cogo min na ka bɛn ni fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu sabatira eh, ka bɛn kɛrɛnkɛrɛn ma eh, u ka jamanadenw yɛrɛ fɛ o de hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta jateminɛ eh, kɛmɛ kɛmɛ sarala tan bɔɲɔgɔnko o ye global business o y'olu ta ye i ka dɔn k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sarala tan duuru o kɔni o bɛ ta ka fɛn min ye plafond kɔni dɔ sigi sen kan o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ tile kɛmɛ ani tile bi duuru ni bɔɲɔgɔnko tɛmɛnen kɔfɛ u ye fɛɛrɛw tigɛ k'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan congrès kɔni ka kɛ u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalafili bulon kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛn ma ka bɛn ni février kalo tile mugan ani naani natala ye u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalafili kɛnɛ kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u kɛlen ka gosili kɛ ka ɲɛsin maa minnu ma o de bɛ tali kɛ union européenne ni japon corée du sud thailand ale ni ka taa se suguba minnu fana bɛ u ka marabolo kɔnɔ eh, ka taa se fɛn min ye washington ma i ka dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don ka dɔn k'a fɔ k'u jɔ ka se ka wele de bila olu ma an bɛ don min na fɔ bi ka bɛn n'u ka eh, sigili ta tako wɔɔrɔnan ye min bɛna ka na sigi sen kan etats unis jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma cour supreme kan ka se ka maison de eh, comment maison blanche recadrer cogo min k'a bila sariya kɔnɔna na an ye kunnafoni min sɔrɔ hali sisan n'an tora an dɛmɛbagaw ka hukumu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ nin waati in na An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛmukan in kɔkɔrɔmadonnen don hali sisan i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mumuni kulubali Mumuni kulubali i ka dɔn k'a fɔ n'a ye mori ni kala kalikalatigi an bɛ don min na fɔ bi a sigiyɔrɔ bɛnnen don bamakɔ ma o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ Mumuni kulubali fana ka baara bɛnnen don filɛliw ma dabalijugu b'aw minnu na sirijugu b'aw minnu kan banako dogolen n'a bangenen b'aw minnu na garisɛgɛ ko hami b'aw minnu na Mumuni sigilen ka se ka olu kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ aw la cogo min na o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ mumuni ale ka nɛgɛjuru sira o de bɛ tali kɛ 73 10 05 06 bi wolonwula ani saba tan fu ani duuru fu ani wɔɔrɔ n'ala sɔnna n'an ye mumuni kulubali wele o la an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la an b'a deli ala fɛ gɛlɛya bɛ minnu kan ala ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ban n'an tora kunnafoni kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ mali siman bɔyɔrɔ min n'an b'a fɔ a ma ko diamond ciment olu kɔni wulila k'u jɔ k'a yira k'a fɔ k'u ka hakɛw kɔni k'o ka se ka segin u ma bawo ka d'a kan u bɔra ka kunnafoni di kɛ assemblée générale min nana ka na sigi sen kan u ka baarakɛlaw fɛ n'o ye nin siman dilanyɔrɔba in ye u y'a yira k'a fɔ ka bɛn ni février kalo tile tan ani wolonwula in tarata tɛmɛlen na u ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ u b'u ka dusukasi kɔni yira ka d'a kan k'a fɔ u ka sarabaliya kɔni bɛ ka digi u la kabini janvier kalo la o de hukumu kɔnɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ko k'u sirannen don bi ka taga kan n'i y'a ta ka jateminɛ u ka sara kɔni tɛ ka se ka k'u fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na société min n'an b'a fɔ a ma ko diamond ciment mali ni o ye dcm olu kɔni ka syndicat y'a yira k'a fɔ bibi na u tɛ sara koyi bawo ka d'a kan n'i y'a ta jateminɛ a bɛ tile tan ni fila bɔɲɔgɔn bɔ i ka dɔn k'a fɔ jatew kɔfɛ janvier kɔnɔna na minnu ma se ka u ka saraw sɔrɔ nka hukumu kelen kɔnɔ y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi ko kɔni a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ bawo ka d'a kan n'i ma ɲɛ k'a fɔ binkanniwale taara ka ɲɛsin u ka yɔrɔ ma ka bɛn ni janvier kalo tile tan ani kelen ye o hukumu kelen kɔnɔ kɛra sababu ye ka dɔn k'a fɔ kalo kelen kɔni o panna u kɔnɔ u ma se ka sara sɔrɔ nka i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin waleya bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se ka tigɛ ka dɔn k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen produilen kɔfɛ parce que ka d'a kan baaraw ma jɔ baaraw production kɛlen kɔfɛ adamadenw minnu fana bɛ yen nɔ k'u bɛ ka baara kɛ nin baarakɛyɔrɔ in na u kan ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'olu ka sara kɔni d'u ma bawo ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta jateminɛ olu fana ye denbayatigiw de ye an bɛ don min na fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ka komite kɔni sigilen don fɛn b'a to u ka se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka u ka hakɛw kɔni segin u ma o de hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ olu kɔni laban u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa i ka dɔn k'a fɔ ka se ka kuma kɔni ɲini n'u ka ɲɛmɔgɔw ye ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn b'a to i ka dɔn degun ni gɛlɛya min kan ka se ka ɲɛsin u ma o degun ni gɛlɛya o baaraw ka se ka ban cogo min na bawo ka d'a kan olu ka aladeli tɛ k'a fɔ ko nin ka kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin olu ma fɛn b'a to sini ma sinikɛnɛ ma o ka se ka gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛsin u ka denbaya ma an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kɔnɔ vérificateur général ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta jateminɛ mali sɛnɛko la n'i y'a jateminɛ fɛn bɛ tali kɛ sefawari miliyari kelen n'a kunkanfɛn buruburu wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ o de kɔni kan ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ san ba fila ani mugan ani kelen ka na san ba fila ani mugan duuru kɔnɔ minnu kɔni donna o baara hukumu kɔni dafɛ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ bamakɔ kɛrɛnkɛrɛn ma zone industrielle la n'an taara yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ kamiyɔnba kasaara dɔ nana ka na boloda min kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ zone industrielle la ka se ka tiɲɛniw kɔni sigi yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn ma ka ɲɛsin sonatam kɔni ma o de hukumu kɔnɔ a yiralen k'a fɔ a kɛra sababu ye ka se ka na ni kurantigɛba kɔni ye an bɛ waati min na fɔ bi nin marabolo in kɔnɔ o hukumu kɔnɔ énergie ɲɛmɔgɔ kɔni bɔra ka laseli kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka tigɛ i ka dɔn k'a fɔ poto minnu kɔni endommagera nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na a poto bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka sara yanni a délai kɔni cɛ o hukumu kelen kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ senna EAM kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi o na kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ zone industrielle kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ sira kura minnu kan ka sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ u ka réseau kɔnɔna ka se ka courant kɔni sɔrɔ o fiɲɛ siraw kɔni olu na tigɛ nin waati in na yanni fɛɛrɛw ka sɔrɔ ka se ka kow kɔni ka o laɲɛnamaya an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ n'an taara burukinakaw fɛ yen nɔ burukina i ka dɔn k'a fɔ u ka laseliw kɔni kɔfɛ a bɛ yira ne k'a fɔ parti politiki min kɔni bɛ yen nɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛw tigɛla o la a bɛ t'i jɔ tan ani fila bɔɲɔgɔnko la minnu a yira ne k'a fɔ k'u k'u senbɔ ko bɛɛ lajɛlen na bawo ka d'a kan suspension yɛrɛ kɔfɛ u tɔgɔ yɛrɛ de taara ka bɔ sɛbɛn na an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ don min an bɛ waati min na fɔ bi n'an tora o kunnafoniw kɔnɔ an bɛ waati min na fɔ bi an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ eh, yirimajɔkaw fɛ yen nɔ yirimajɔ bi sɔgɔmada in na tasuma kasara kɔni solila ka mɔgɔw kɔni lakunu ka bɛn ni quincaillerie kɔni o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ nin tasuma kasara min kɔni nana ka na boloda o kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ yirimajɔkaw fɛ yen nɔ mɔgɔw kɔni wulila k'u jɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ u ye pɔnpew kɔni wele quincaillerie min yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ Kassim Ndiaye et frères n'a a ɲɛsinnen filɛ nin ye EDM ka agence yɛrɛ ma yirimajɔkaw fɛ yen nɔ tasuma kasara kɔni wulila yen i ka dɔn k'a fɔ u ye pɔnpew kɔni wele u nana ka na tasuma kɔni ka na o fa fɛn ma to tasuma kana se ka tiɲɛniba kɛ an bɛ waati min n'a fɔ bi a laɲini don bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛn n'a ye an bɛ waati min n'a fɔ bi kɛrɛnkɛrɛn ma funteni kow kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la k'i janto i bololafɛnw na fɛn ma to an ka se ka kisi ka bɔ tasuma kasara cɛjugu ani danatigɛwale cɛjugu ma cogo min an bɛ don min n'a fɔ bi ni ala sɔnna nin bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni na an ye minnu sɔrɔ ka di aw ma kunnafoni kɔnɔ n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ nataw la an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la kunnafoni labɛnna ɲɛmaa sɔfɛ k'a lase aw ma balimakɛ n'a denkɛ fɛ an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen k'a ka jɔ partage News Media bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen sanfɛ aw ni ce a ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn